Eh, wetin what is going on?
taa mechidube efu ọzụ anyị mụ ike abịa ga-akpọ anyị iyi anyị adị n'anyị mma yu bụ onye uche ni dị na n'afọ nke ọzụ anyị wee achọghị inyere aka ka ị ma ebe i si jene ya kpọ anyị iyi na ya abịa na-agwa anyị na anyị onye igbo ka ị bụ ọ dị ka yu sị sọ maka unu kwuga nọ sị ka wa jee bọcha m ọfụma ka wa ma ka unu si banye anị igbo ka wa ma ka unu si bịa maka na unu sị sọ nna unu agwago unu onye unu bụ mana ọ bụzia na onye igbo ka ị bụ ị nọrịrị na-ezuzu ya bụ na o nwe ife eme ị n'isi i gekwa onwe i ntị na ụfọdụ ndị isi na ụfọdụ ndị isi ee eh, Issele-Uku gbadama na wa bụ ndị igbo na wa enwe similarity na wa eme nke na wa eme nke ọ mana unu na unu n'ịma iri na ụfọdụ ndị be n'ịma iri na o nwe ụfọdụ ife unu eme omenani omenelu nke ọbụla unu eme na abụ unu ndị igbo ndị ọzọ na-eme mana wee nekwa anya ọfụma o nwe nke ndị bini na-eme unu na unu ọzụ anyị i nwene uche ọzụ anyị eshike zome ishu i anyị achọni ịfụ anyị ifiri ndị dịka yu ha ya o ji bụ anyị ji ekwu okwu anyị achọni ịkwụsị ikwu anyị anyị ga-ete kirisi nọ gafee mana anyị achọni ikirisi ife onyonyo i gafee maka na o nwe ndị ọzọ wa ni dịka amụgọsida n'ime anyị na maka okwu e, ndị dịka yu na-alafu ifiri we ha ya o ji bụ na anyị ka na-eme ife onyonyo ka anyị gwa wa nke bụ eziokwu ị sị na afa yi bụ ndụka ọ ndụka amenama asụ ọnụ agbọ o nwe ndị agbọ imi imi ka wa ji asụ amenama eji imi asụ ka wa si asụ ka i si na ene ọkpọ afa yi a i si na anọ ka ndị agbọ si akpọ a ka o si sọ ị tọgbu imi ị kpọ a onye igbo ka ị bụ ọzụ anyị mmụọ ka ị bụ ọ na ịbụkwa na nne yi agwaga anyị na ọ bụ na onye igbo ka ị bụ o nwee nwanne mụ na cousin mụ na-aza ndụka afa bụ ndụka ndụka ndụka achọna m ikwu ife ọ bụ n'oyibo onye igbo ọbụla amala ife bụ ndụka o nwena anị igbo wa ni ma na ife bụ ndụka mana ofu ewu wa mụ n'ime agbọ asị na ọ bụ na ya bụna onye igbo unu bụ ndị na-akpala anyị iwi na-edisgresi anyị ebe ọbụla unu eje unu emezi anyị ifele eme anyị anyị ezomezi ishu anyị mana ya maji maka ifiri ndị dị ka yu bịa zome ishu anyị anyị ga na-ekwupụ ya na ịntanetị ndị agbọ bụ ndị igbo ndị agbọ bụ ndị igbo na yu na ndị bini nọchime ejizie bụ na ị bụzi onye igbo ọzụ anyị mụọ danani gee mụ ntị Mma ị n'ifu ife ịchọ ka isi achọchi m okwu m na-akpọ ya ihe ncha maka ikpu anyị yi mm. anyị bụ ndị ncha na-ekwu maka ife gbasara ndị Igbo ikpu anyị yi ya ha anyị ji achịzi ya ọzụ anyị mụ anyway o nwe na ama ndị na-achị chi ndị uche na ịdị n'afọ ọzụ anyị mụ na peji m na isi ndị Igbo be anyị just gegodenụ ntị maka ekwuga m ife mbụ aga m ekwukwa ọzọ nsi anyị ya bụkwa na na afa abakpa bịa asọka ị ya bụ ọ sọgbuo ị nọ ị bịa bulu ee eh, damilare gụ nwa ị or ị bịa bulu temitope gụ nwa ị maka na dị afa asọka ị ọgba ya alaka obuele anyị in the next 10 to 20 years nsogbu ada nwata fu ekwumezie na ọ bụ n'onye igbo ka n jụka anyị o nwe onye abakpa unu fụga onye abakpa ọ bụ na ọ dị anụ onye igbo or onye ugwu unu fụ na ọ dị anụ onye igbo ọ bịa je ga-agụ nwa ọ sị ka na na ifeanyịchukwu asọka or uchenna chukwu asọka ndụka ndụka ọzụwa ya anọ agbọ na afa afụ asọka ọ bịa je ga-agụ nwa ya they don't do it so anyị bụ ndị igbo ya eme ọ bụ na ndị be anyị ndị igbo anyị nọ n'ime agbọ eje na-eje bulu afa ndị bini gụma ụmụ wa onye amadi ekwu ife okwu ife ọzọ bụzikwa na unu ma n'ime agbọ anyị ụfọdụ ndị bini eme isi ga n'ime ewe wabịaga n'ime etiti wee nọma ndị igbo anyị nọzi na ebe afụ uche adịzi na wa n'afọ wee lozie na wa na onwe we abụna ndị ndị igbo wa sịmazi na ndị bini ka wa bụ ị ma na n'ibinie ndị binie nọ na ọ bụ na wa nwe ya bụ anị ọzụ anyị ma ọ ma na sọ ha sọ ha wa ga-ata gị n'ife onyonyo anyị binie ndị binie yi ya sị ya sị na be ka i si jene or na ebe afụ ka i si bịa maka o nwe ife ọzọ ikwu n'iwo si na na ya egesi na eme ihe ntị o nwe ife ọzọ ikwusi n'iwo na na ya ka ọ bụ isi da na ọ bụ na bini ka i si jene ma ọ bụ n'anị igbo ka i si jene lee be ka i si jene be ka i si pụha chineke na onye na-egekwa onye anyị ntị ị ga-efukwe maka ndụka anyị efugekwe o jetege mana we ga-eme deliverance n'isi ka ọ bụ we ga-enwe ike dọsheshi azụ or ka ndị be we ndị ụmụnna wa ndị ogbe we ka we je ga-eneneme ka ọ bụ ọ bụkwa na dị aya amụa maka na o nwe ka nwata ga-esi kwuo okwu wa ajụma ajụjụ even without DNA o nwe ka ị ga-esi nene ka ọ bụ mmadụ ya amụ nwa mm, ị ga-afụlịlị ife gosini na mmadụ ya enwe nwa ka wee nenekwe ka ọ bụ nadi a ọ bụ ya mụ a adị m ekwude maka nne ka wee nene ka ọ bụ nadi a ya mụ a ka ọ bụ nadi a o si bini bịa ani ndị igbo bịa nọdụ anyị ga na-ekwu okwu e ọ dị ọ dịzi unu dịka na ya a-force unu a-force ee ọ bụ na o yi unu dịka na ya a-force na anyị ga-force unu ndị igbo ka unu bụ maka ifiri ndị dịka unu mee o ji bụ na anioma kịta na-edelay ịbịanị and ife ha ned ji achọ ka wee wee ha anioma bụ maka ifiri ndị dịka unu ka unu mali ebe unu kwụsị unu nọdụzi n'ime anioma na-asịzi na unu abụna ndị igbo nke fụ bụzi nsogbu unu ọ bụzi na ị chọ i bulu ibu i zuzupụ i bulu ibu i zuzupụ ị hapụla anyị anioma mana nke niile wa nọ n'ime delta ụfọdụ delta state emega their tribe ka wee jelu akwụkwọ ọlụ uche adịna wa n'afọ ị jụ mmadụ bịa ọ sị na delta dọ na so abụkwana m onye igbo onye delta ka m bụ ọzụwaghị mọ ka mbọsị wee bupụ delta ka mbọsị wee bupụ delta mbụ na mbụ n'ala igbo o nwena ife dịka anambra o nwena ife dịka enugu o nwena ife dịka imo o nwena ife dịka abia o nwena ife dịka ebonyi o nwena ife dịka delta wa rivers wa na ndị ọzọ wee keghesi ife ndị a ikegbu enyi wee bughesiwe ibughele enyi ọgbaghala and o nwe ndị ọ bụ na ọgbaghala anyị niwe bue wee ke bue n'isi and ndụka bụ ofu onye n'ime we ọ ndụka ndụka anyị nye unu nụ ọnụ e o so na ndị bu ya bụ ọgbaghala budu e n'isi gongongo ọ chọna ibutu enyi with okwu e ncha ndị be anyị na-ekwu ọ bụzi na o wu unu unu n'anya ka ka anyị si ga-atọgbọzi ọnụ ani ọzọ kwuo okwu e, ka o wu unu n'anya na anyị ncha ha ọ bụ ha iyi asụ bịa m na-asụ bịa onye igbo ka ị bụ m na-asị chipụ jeme ka i si sụ na anioma n'ị nụ ife m kwu igbo ka anyị ncha bụ